ịma ibute ị chọrọ na iri ego na-eche sesi kat kọlị nwetakwuo gaa gaa chọta katapila gaa chọtakwa gaa gaa chọta ele ahịa gaa na njaba ebe ndị a na-egwu aja mmiri gaa bute trọk bute tipa tipa anọ ndị a na-agbaji ụzọ bute katapila bute gwongworo gaa n'ihe ele ahịa Innoson motos chata trọk bịa bịa lain anya ọ bụ ị na-agwa m na ị chọrọ imepe supamaket onye nke bụ hie iwe iwe iwe iwe onye ọjọọ biko jụrụ ọjọọ n'ụwa dati go jiri nwa n'oge nwa ọnụ ntọrịtọrị agwagoro ị wụ ide ọnụ ntọrịtọrị chineke kpọkwa gị ọkụ ele ha na-ahụ ihe ọ wụ m na-take gị out gwa m na ị na-emepe supermarket m na-spoil gị ihe ndị onye jiri ihe spoil ole ihe ọfụ ahụ na onye ji ihe niile na spoil ya ele ihe ọfụrụ ụdị aka ebiri ụmụ gị niile anyị gacha ọbara n'ọchụ ada gị onye ọbara nwunye gị onye ọbara nebọ gị onye ọbara ọbara ga-agbagbu na ịgba ga-agba nebọ gị gị bịa ga-akpụkpa ebe ihe i ji pampas eme ụmụ ike ị ka na-awa pampas ị gbara ajọ ị wụ wicked woman ị wụ wicked woman na ihe ihe gburu di gị o jiri nwa ọnụ gị oke ọnụ tọrịtọrọ dị mma you too much tọrịtọrịtọrị ibu oge anọtọrị kpam igwe chiri igbu m egbu

ị bịara nke ụgba mepedo ihe niile eji abịa n'oge a na ala ili ga-agbapụta di gị nwụrụ anwụ bịa wa gị pampas gị teta na nebọ gị mụrụ nwa eji ata gị nwaanyị ọla akụ indomi ee ọ bụla gị ori Geisha ee ele ahịa nne nne gị ọṅụ ọṅụ sịga ee ee mma gị kwụ ụkwụ ejiga n'ọta ire ghe ya dachaa ele gị nebọ gị ụgwọ lọlọ ọbụla bọdị bọdị rotu chineke were bọdị ọdọ na bọdị bọdị machis mụnye gị ọkụ ya na one time gị na ya na-aba akpa ya akpa ụnụ bịa nga gị na-akpọba ya na-ebu ya na-ebu o butere gị mmiri ka unu ga-aṅụ eluigwe na elu ụwa gbakwa unu ihe ọ na-emetụ chineke gbakwa na bọs ọkụ na aga m akwụ ụgwọ ihe nke ụgba ka m na-akwụ ụgwọ ihe ọ gara eweta kalkuleta eji agbakọ ndụ lakwa otu lakwa aka ahịa lekwe indomi lekwe lekwe lekwe ihe otu nwaanyị kpọpara famili ga aga ebiga akpara ise atọ a ga-ebiga gị ala ili a ga-ebiga gị ele ahịa strecha a ga-eji ebu maka gị na mọchari ofepụpụkwara gị nwere anya ukwu ọ bụ anya gị nụwa anya ukwu ihe chọpụtara gị anya ezu Chineke kpọkwa gị ọkụ bịa bịa zụrụ dị igwe onwe i mere nwa gị embarrass i mere nwa gị embarrass iwude eri na nwere bido eri ntakịrị nwaanyị asị gị bịa bịa spoil gị gị bịa gwa gị na-agwa m na ị chiri mepe butiki abịa ịta aṅụ juusu swit ụmụazị ibe gị ga-ewere ị ga-ewere fanta na na na na na chicken na chinchin ka anyị ga n'ọnụ mee ọhụ gị bịa nga mepe mepe mepe brewery gị na-ebu granọt oil tuba nta yi ụmụ gị lagacha skuulu ataghị nwaanyị ọ wụ onye ọkọchị kụrụ ya n'otele ele nne nne gị hụrụ ee nne nne gị ọ wụ milk ka ejiri si ya alagala kwa bịa bịa bịa m kwụọ ụgwọ chineke kpọkwa gị ọkụ

adị m achụ nwaanyị ịhụrụ ihu awụ nwoke nwere isi anyị ga-azị ka nwaanyị na-enweghị di melara obi aratụ m mma mee harakwanye na ebe akwa abalị mgbe niile na-echeta di m agbaga m ọnụ ọjọọ inwe di dị mana ịbụ ngwongwo karịa ndị nwere di ebe nwaanyị nọ na di ga-abịa kpọrọ di ya pụta otu ka di ya nwụọ ọ bụ ihe gburu di gị ọmị mụchite ọmị mụrụ mgbe di gị na-ekele ka nwa abalị ọbụla ya ekele anyị nwa ka nga a na-anyụ mamịrị